We have Igbo language. Our topic today says object pronoun nnara. Remember that we said that pronoun is a word used instead of a noun. Ya bụ na nnọchiaha bụ okwu nọchiri anya aha mmadụ. Like you have it here in English, me. first person me a bịa n'Igbo ya ọ bụrụ mụ maọbụ m mụ maọbụ m ha bụ otu nke ọbụla i were n'ahịrịokwu wee sụọ asụsụ ọ dị mma second person you gị gị gị mgbe ị na-agwa mmadụ okwu onye ọzọ abụghị gị ị sị gị gị gị maọbụ ị ha naabọ bụ otu third person male him in English ya n'Igbo ọ bụrụ onye nwoke ka ị na-agwa okwu him a bịa n'Igbo ya ọ bụrụ ya ya bụ nnọchiaha him third person female her ọ bụrụ onye nwaanyị ka ị na-agwa ọ bụrụ ya ya na object pronoun ya bụ nnara third thing it ya nnọchiaha ya bụ ya n'Igbo first person plural us anyị mgbe ndị ị na-agwa okwu dị ọtụtụ ọ bụrụ na i so n'ime ha ọ bụrụ us in English a bịa n'Igbo ya ọ bụrụ anyị anyị maka na i so n'ime ya second person plural you unu unu third person plural maọbụ third thing plural Them, ha, ha, ha, them. Now let us see it in sentence. Object examples ọmụmaatụ nnara ebe e ji ya wee mee ahịrịokwu me stay with me me stay with me mụ maọbụ m nọnyere m nọnyere m ị ga-ahụ ebe a na nọnyere mụ na a na-akpọbiri mụ mụ mụ na ọ bụ m ka a na-ewekarị oge ụfọdụ maka na ọ dị nkenke n'ọnụ you you ate it you Nnọchiaha ya bụ gị maọbụ ị. You ate it. Ị riri ya. Ị ga-ahụkwa ihe a m na-ekwu na ị na gị na ha bụ otu mana ị na m na-apụkarị n'ọnụ ọsịsọ. Ị ga-ahụ ebe a sịrị ị riri ya. You ate it.

it they took it they took it it na asụsụ Igbo nnọchiaha ya bụ ya under object pronoun they took it ha wetere ya us they saw us us pụtara anyị n'asụsụ Igbo. Nnọchiaha us bụ anyị n'asụsụ Igbo. They saw us. Ha hụrụ anyị. You, all of you, all of you. You pụtara unu. Nnọchiaha ya n'asụsụ Igbo bụ unu. All of you, unu niile. Them, I ate them, I ate them. Them n'asụsụ Igbo, nnọchiaha them n'asụsụ Igbo bụ ha. I ate them. M riri ha. I nee anya, anyị ji mkpịsị na-acha ọbara ọbara dee ya dee nnọchiaha ndị a ma n'oyibo ma n'Igbo ka o kwe gị nghọta. Ngwanụ Tinyere anyị aka n'akara ịhụnanya ma tụsakwara anyị ozi a ka ọtụtụ mmadụ hụ ya. Na-esonyekwara anyị na Rejoice Chinwendu TV ebe anyị na-amụ ọtụtụ ihe n'asụsụ Igbo ya nakwa ihe ndị ọzọ na-eme gị obi ụtọ. Sonyere anyị biko tụsara anyị ozi a ka ndị ọzọ hụ ya na-esonyekwa anyị. Ndewonu ka emesie. We have Igbo language. Our topic today says object pronoun nnara. Remember that we said that pronoun is a word used instead of a noun. Ya bụ na nnọchiaha bụ okwu nọchiri anya aha mmadụ. Like you have it here in English, me, first person me a bịa n'Igbo ya ọ bụrụ mụ maọbụ m mụ maọbụ m ha bụ otu nke ọbụla i were n'ahịrịokwu wee sụọ asụsụ ọ dị mma second person you gị gị gị mgbe ị na-agwa mmadụ okwu onye ọzọ abụghọ gị ị sị gị gị gị maọbụ ị ha naabọ bụ otu third person male him in English ya n'Igbo ọ bụrụ onye nwoke ka ị na-agwa okwu him a bịa n'Igbo ya ọ bụrụ ya ya bụ nnọchiaha him third person female her ọ bụrụ onye nwaanyị ka ị na-agwa ọ bụrụ ya ya na object pronoun ya bụ nnara third thing it ya nnọchiaha ya bụ ya n'Igbo first person plural us anyị mgbe ndị ị na-agwa okwu dị ọtụtụ ọ bụrụ na i so n'ime ha ọ bụrụ us in English a bịa n'Igbo ya ọ bụrụ anyị anyị maka na i so n'ime ya second person plural you unu unu third person plural maọbụ third thing plural, them, ha, ha, ha, them. Now let us see it in sentence. Object examples ọmụmaatụ nnara ebe e ji ya wee mee ahịrịokwu me stay with me me stay with me mụ maọbụ m nọnyere m nọnyere m ị ga-ahụ ebe a na nọnyere mụ na a na-akpọbiri mụ mụ mụ na ọ bụ m ka a na-ewekarị oge ụfọdụ maka na ọ dị nkenke n'ọnụ you you ate it you Nnọchiaha ya bụ gị maọbụ ị. You ate it. I riri ya. Ị ga-ahụkwa ihe a m na-ekwu na ị na gị na ha bụ otu mana ị na m na-apụkarị n'ọnụ ọsịsọ. Ị ga-ahụ ebe a sịrị i riri ya. You ate it. ọkwa na i kwuo gị riri ya ọ dịkwa mma mana ị na-aka apụ n'ọnụ ọsịsọ him she deceived him him n'igbo bụ ya ọ ghọgburu ya her he slapped her her in igbo language is ya ọ mara ya ụra it they took it they took it it na asụsụ Igbo nnọchiaha ya bụ ya under object pronoun they took it ha wetere ya us they saw us us pụtara anyị n'asụsụ Igbo. Nnọchiaha us bụ anyị n'asụsụ Igbo. They saw us. Ha hụrụ anyị. You, all of you, all of you. You pụtara unu. Nnọchiaha ya n'asụsụ Igbo bụ unu. All of you, unu niile. Them, I ate them, I ate them. Them n'asụsụ Igbo, nnọchiaha them n'asụsụ Igbo bụ ha. I ate them. M riri ha. I nee anya, anyị ji mkpịsị na-acha ọbara ọbara dee ya dee nnọchiaha ndị a ma n'oyibo ma n'Igbo ka o kwe gị nghọta. Ngwanụ Tinyere anyị aka n'akara ịhụnanya ma tụsakwara anyị ozi a ka ọtụtụ mmadụ hụ ya. Na-esonyekwara anyị na Rejoice Chinwendu TV ebe anyị na-amụ ọtụtụ ihe n'asụsụ Igbo ya nakwa ihe ndị ọzọ na-ime gị obi ụtọ. Sonyere anyị biko tụsara anyị ozi a ka ndị ọzọ hụ ya na-esonyekwa anyị. Ndewonụ ka emesie.